Egbe bere ugo bere, nke si ibe ya ebela, ya biko gosi ya ebe ọ ga-ebe. Onye aghala nwanne ya. Nke a bụ nchịkọta akụkọ ụwa izu ụka na Ada Ọlaedo TV. Ebe ọbụla esi afụ iru m, ana m asị ka ihe ọma mere gị mekwara nwanne gị. Ngwa tọọ ntị n'ala nke ọma ka ị nụrụ ọkpụrụkpụ okwu ndị ghọrọ anyị isi akụkọ na nke izu ụka a. Nwata nwaanyị a na-akpọ Hilda Baci etinyela aha ya n'akwụkwọ ndị Guinness World Book of Record. Ụlọikpe akụchapụọla ebubo e boro Tinubu gbasara afọ ole ọ dị nakwa mba o si. Gọọmenti etinyela abalị iri abụọ na itoolu nke ọnwa Mee ka ọ bụrụ ụbọchị ezumike. Ụgbọelu Nigeria Air nke mbụ atọọla ụkwụ na Naịjirịa. Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ, a sị na ụka akpara akpa bụ isi ka eji ekwe ya. Ezuru ka aha eri udene atọtuwe ngịga ya mere tọzienụ ntị n'ala nke ọma ka unu nụrụ akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ya ọka akụkọ ụwa bụ mụ onwe m Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ Ada Ọlaedo Nwaada Hilda Baci akọwaala na ọ bụ afọ ise gara aga ka ọ banyere ya n'uche ịgba mbọ wee mee ihe na-enwebeghị onye mere ya n'isi nri Nwaada Hilda Baci dị afọ iri abụọ na asaa ma bụrụ onye Akwa Ibom na Naịjirịa. Ọ malitere ya bụ isi nri na ụbọchị Tọzde abalị iri na otu nke ọnwa Mee ruo n'ụbọchị Mọnde abalị iri na ise nke ọnwa Mee n'afọ 2023. Hilda siri nri ruo otu narị awa ya bụ 100 hours n'olu ndị eti nke tụrụ ọtụtụ ndị mmadụ n'anya dịka ọ napụrụ onye kachabu wee sie nri ogologo oge n'ụwa niile bụ Lata Tondon nke mba India. N'afọ 2019, Lata Tondon siburu nri awa iri asatọ na asaa na nkeji iri anọ na ise. Nwaada Hilda Bassey Effiong bụ onye eji Hilda Baci mara ekwuola na ebumnuche ya bụ ihe mere o ji chọọ itinye aha ya n'akwụkwọ ndị Guinness World Book of Records bụ ka o wee gbanwee akụkọ ọjọọ na-efegharị maka ndị ntorobịa Naịjirịa ọkachasị ụmụ nwanyị. Ọ gakwara n'ihu wee kwuo na ọ chọrọ igosi ka ụwa niile mara na ndị Naịjirịa bụ ndị ezigbo mmadụ na ndị ntorobịa ha nwere ike imenwu ihe ọma bụ ihe a hụrụ anya. Maka na akụkọ na-efesa ugbu a bụ na ndị ntorobịa Naịjirịa bụ ndị eji ihe ọjọọ dị iche iche wee mara dịka ohi ịntanetị. Mana ọ bụrụ na akụkọ ọma gbasara ndị ntorobịa Naịjirịa malitekwa ifesa, Ọ ga-eme ka ụwa niile matakwa na e nwere ọtụtụ ezigbo mmadụ dị na Naịjirịa. O kwukwara na ọ chọrọ iji ohere a wee gosipụta ọtụtụ nri mara mma nke eji mara omenala dị iche iche iji mee ka ụwa niile mara maka nri ndị a na-esikwa ha n'ụlọ nri dị iche iche ka ndị mmadụ na-erikwa ha. Hilda Baci akụchapụọla Lata Tondon, nwaada mba India bụ onye aha ya dị na akwụkwọ ndị Guinness World Book of Record dịka onye kachasị wee sie nri ogologo oge n'ụwa niile. Ndị Guinness World Record ekwuola na ha ga-ewepụta ozi ma ọ bụrụ na ha nyochachaa asọmpi a Hilda mere, o wee bụrụ na o dobere iwu niile ha nyere. Ọtụtụ ụmụ Naịjirịa wụjuru n'ogige ebe Hilda siri nri ya, ọkachasị ndị ntorobịa Naịjirịa, ọṅụ, aṅụrị, ịgba mkpọ n'ala, ịgba egwu, ịbụ abụ, ikpe ekpere, ịgba ume nakwa ihe ọma niile jupụtara ebe a nwaada a na-esi nri. Ọtụtụ ndị nwere agba na Naịjirịa toro Hilda ebe ọ dị ukwuu. Gọvanọ Lagos steeti bụ Babajide Sanwo-Olu gara kwado ya na Lekki. Onye isi ala Muhammadu Buhari zitere ozi ekele ya n'ụtụtụ Mọnde ya. A hụkwara ebe Hilda dere n'akara soshal midia ya na osote onye isi ala bụ Yemi Osinbajo kpọrọ ya na ekwentị iji wee gbaa ya ume ma kwadokwa ihe ọ na-eme. Gọọmenti Akwa Ibom steeti bụ steeti o si wee pụta zitekwara ozi wee too ya ma gbakwa ya ume. Gọvanọ Dapo Abiodun nke Ogun steeti zipụtakwara ozi wee gbaa nwaada a ume. Ọtụtụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ zipụtara ozi gbaa Hilda ume gụnyere Peter Obi na Atiku Abubakar. Ọtụtụ ndị a ma ama na Naịjirịa tinyere ndị otiegwu, ndị ọgba egwu, ndị ọkpa ọchị nakwa ndị na-eme ihe ejije egosiela Hilda nkwado ebe ọ pụrụ iche. Ya bụ ihe nwaada a mere bụkwanụ ihe kwesịrị nṅomi ma gosikwa na onye ọbụla gbasiri mbọ ike na-enweta ihe ọ tụrụ anya. Ụlọikpe ukwu dị n'Abuja akụchapụọla akwụkwọ mmadụ atọ gbara wee megide Bola Ahmed Tinubu bụ onye a họpụtara ịnọchi anya Muhammadu Buhari dịka onyeisiala nakwa osote ya bụ Kashim Shettima. Mmadụ atọ gbara akwụkwọ a gụnyere Praise Ilemona Isaiah, Paul Isaac Audu yana Anongo Moses. Ha na-ebo ebubo na Tinubu kwuru okwu ụgha gbasara afọ ole ọ dị nakwa mba ebe o si wee pụta

O kwukwara na ebe okwu ahụ gbasara ntuliaka ọkwa onyeisiala, ụlọikpe ahụ enweghị ikike ọbụla itinye ọnụ na ya. Ụlọikpe ahụ dakwara mmadụ atọ ahụ wetara mkpesa ahụ nha nde naịra iri na ise maka iweta okwu na-enweghị isi n'ụlọikpe. Gọọmenti etiti ekwupụtala na ụbọchị Mọnde bụ ụbọchị iri abụọ na itoolu nke ọnwa Mee 2023 ga-abụ ụbọchị ezumike. Nke a bụ maka na ọ bụ n'ụbọchị ahụ ka a ga-edu onye isi ala ọhụrụ Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu n'iyi ọrụ. Minista na-ahụ maka ihe na-eme n'ime obodo bụ Rauf Aregbesola kwupụtara nke a n'ụbọchị Fraịde a. N'oge mbụ, ụbọchị iri abụọ na itoolu nke ọnwa Mee n'afọ niile na-abụ ụbọchị e ji eme mmemme ncheta ọchịchị onye kwuo uche ya, ya bụ Democracy Day n'olu ndị iti. Mana n'afọ 2019, ka onye isi ala bụ Muhammadu Buhari nyere iwu ka ụbọchị Democracy Day bụrụzie n'ụbọchị iri abụọ iri na abụọ nke ọnwa Juun n'afọ ọbụla. Nke a bụ iji cheta ntuliaka ọkwa onyeisiala Naịjirịa nke e mere n'ụbọchị iri na abụọ nke ọnwa Juun n'afọ 1993 nke onyeisiala bụ Ibrahim Babangida kagburu. Ya mere n'afọ 2019, 2020, 2021 na 2022, Naịjirịa mere emume Democracy Day n'ụbọchị Juun 12 nke bụkwa ụbọchị ezumike mana nke afọ a gọọmenti ekwuola na ụbọchị Mee 29 ka bụkwa ụbọchị ezumike minista na-ahụ maka njem ụgbọelu bụ Hadi Sirika ekwuola na ụgbọelu mbụ nke Nigerian Air atụọla ụkwụ n'obo na ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe dị n'Abuja n'ụbọchị Fraịde abalị iri abụọ na isii nke ọnwa Mee 2023 Sirika kwuru na nke a bụ mmejupụta nkwa nke ministri ya kwere Naịjirịa na a ga-enwerịrị ụgbọelu nke ya tupu ya bụ Sirika arịtuo n'ọkwa minista njem elu. Cheta na Naịjirịa nweburu ụlọ ọrụ ụgbọelu a na-akpọ Nigerian Airways ọtụtụ afọ gara aga. mana ụlọ ọrụ ahụ dakpọrọ n'afọ 2023. N'ozi o zipụtara n'akara Twitter ya n'ụbọchị Fraịde a, Sirika kwuru sị, Anyị alaruola, otito dịrị Chukwu. Anyị na-atụ anya na ya bụ ihe ọma ga-adịgide. Igbo bụ Igbo, a sị na ọ bụ etu aka ha nwunye ngwere ka ọ na-akwọta uhie ọ na-ete akatị ọkpọ n'isi. Ọ bụ ebe a ka akụkọ ụwa nke taa na-akụrụ ọnụ. Mana tupu anyị alaa kpamkpam, geenweenụ ntị ọzọ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ na mbụ. Nwata nwaanyị a na-akpọ Hilda Baci etinyela aha ya n'akwụkwọ ndị Guinness World Book of Record. Ụlọikpe akụchapụọla ebubo e boro Tinubu gbasara afọ ole ọ dị nakwa mba o si. Gọọmenti etinyela abalị iri abụọ na itoolu nke ọnwa Mee dịka ụbọchị ezumike. Ụgbọelu Nigerian Air nke mbụ atọọla ụkwụ na Naịjirịa. N'aha Tengod Ezaka, Friday Nwankwo na nke ndị ọzọ dekọbara ma chịkọbara unu akụkọ ụwa nke taa ka mụ onwe m bụ Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwo Ada Ọlaedo na-asị ụbọchị nta ka anyị chụọnụ n'owere nchi ka ọ dịrị anyị oge awa n'izu ụka na-abịa mgbe anyị ga-ewetara unu nchịkọta akụkọ ụwa ọzọ echefukwala ibinyere anyị aka ịhụnanya sonyebere Ada Ọlaedo TV tinye ozi na ngalaba ozi ma kesaa ya bụ ozi dịka ị na-eme nke a ihe ọma ga na-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị ya gazie